united nations human rights council ndi bungwe loteteza maufulu a anthu pa dziko lonse linakhazikitsidwa 2006 muli mamembala 47 amene amasankhidwa pakutha pa temu iliyonse. Mamembala amenewa 13 ndi maiko aku Africa, 8 South America, 13 ndi azungu komanso 13 ndi maiko ochokera ku Asia. Ntchito yawo ndi kuteteza maufulu osiyanasiyana, freedom of expression, chipembedzo, ufulu wokhala ndi moyo ndi zina zambiri. ku gaza kuli nkhondo imene yaphesa anthu 30,000 maiko ambiri pa dziko lapansi akudandaula kuti kumeneko kukuchitika genocide israeli ikutsutsa nkumanena kuti ophedwawo ndi zigawenga za hamas taona masiku apitawa bungwe la world central kitchen linatumiza anthu ku gaza kuti akagawe chakudya koma masitafu onse 7 anaphedwa ndi mabomba a israeli anthu ophedwawo ndi nzika za ku poland austria america palestine komanso atatu ndi nzika za ku britain maiko ambiri akwiya ndi nkhani imeneyi ndipo akufunsa kuti Kodi amenewanso ndi zigawenga? Kafukufuku wa United Nations Human Rights Council wapeza kuti Israeli ikupha anthu osalakwa, akuyenera kusiya nkhondo. Alamula mayiko onse kuti asiye kutumiza zida kwa Prime Minister Netanyahu. Mavoti amene anachitika kumayambiriro kwa Epulo, mayiko 28 avomereza kuti israeli ichoke ku gaza komanso ayankhe mlandu wa genocide 13 anali neutral ndipo ndi 6 okha amene akuyikira kumbuyo israeli maiko 6 amenewa pali malawi argentina paraguay bulgaria america komanso germany africa ili ndi mamembala 13 mu bungwe limeneli 99% akana kuyikira kumbuyo israel south africa ghana ivory coast burundi morocco algeria eritrea somalia gambia cameroon sudan komanso benin onsewa avotera kuti nkhondo imeneyi ithe malawi yokha pasi pa chakwera ndi amene akusapota israeli kuno ku africa masiku apitawa chakwera walandira mphoto ku israeli yomuyamikira kuti ndi pulezidenti wabwino patsogolo pake kwapezeka kuti malawi ndi dziko lokhalo mu africa limene lavotera kuti nkhondo ipitirire ku gaza ndi cholinga choti ana achisilamu aziphedwabe kalekale kamuzu banda wa mcp amasapota atsamunda zimene zinapangisa kuti mazulu azitizonda ku south africa leronso chakwera wa mcp akufuna kutidanisa ndi maiko achisilamu akuluakulu ghana south africa burundi komanso ivory coast kuli akhristu ambiri koma iwowa avotera chilungamo osati ndalama malawi pansi pa chakwera wakomedwa ndi ndalama kumatsatira jahena paradaizo akumuona ndiye pali asilamu ena ku malawi kuno amene amuyitana chakwera ku mwambo wa idi anthu amenewa m'malo moonetsa mkwiyo wawo pa zimene wapanga chakwera kumalimbikitsa nkhondo ku gaza akomedwa ndi ndalama ndi kumuyitana ku mwambo wa idi tikukumbukira mbuyomu tinalinso ndi atumbuka opepera pamene anzawo amaponyedwa ku ng'ona komanso kumangidwa detention without trial atumbuka amenewa anali bize kudyera ndi kamuzu amalolera anthu a mtundu wawo kudyedwa ndi ng'ona leronso pali asilamu ena ku malawi kuno amene akulolera anthu awo kumaphedwa ku gaza chakwera nkumachita sapoti maiko onse aku africa kunena kuti iyayi enough is enough ndipo maiko amenewa sikuti ndi achisilamu okhaokha ku south africa kuli akhristu ambiri tapitani ku ivory coast ghana ngakhale burundi cameroon akhristu ndi ambirimbiri koma zimene zikuchitika ku gaza this is not acceptable aliyense wakana achakwera alandira mphoto ku israeli kupatsidwa ndalama ndikuwauza kuti achite support iwowa ndithu ali ngati yudasi amene ampereka yesu ndi fili kwacha ku europe kuli finland netherlands france komanso belgium ndi maiko achikhristu amenenso amakonda israeli koma ulendo uno sananyengerere avotera kuti nkhondo imeneyi ithe achakwera amakonda kupanga pretend zinthu mabiliyoni a ndalama abedwa iyeyo akudziwa amatiuza ndithu kuna kuti ndi zoonadi pakuti pakuti pabedwa pakuti pakuti pabedwa koma amangotiuza kuti tibweza ndalama anthu amene achita zimenezi sanamangidwe lero martha chizuma akuchotsedwa ntchito mumva masiku abwerawa kuti amartha chizuma achotsedwa ntchito akufuna kusankha munthu wawo wa mcp amene tsopano azigwiritsa ntchito kuwamanga opposition milandu yonse ija imene mcp achina mkaka achina kezzie msukwa mwana wa chakwera vitumbiko mumba ndi ena onsewo akhala akuchita kuba mabiliyoni a ndalama sioneka azimanga anthu pa zifukwa za ndale ngati mukukumbukira bwinobwino M'mbuyomu ndinafotokoza kuti anthu atatu a ku Rwanda anagwidwa pa Kamuzu International Airport ndi ziphaso zoyendera zachinyengo. Amalawi ena atamva nkhani imeneyi amatsutsa ndi kumanena kuti ndikunena zabodza. Ndiye lero tikumva umboni kuchokera ku immigration spokesperson wa kumeneko mr wellington chiponde atiuza kuti anthu amenewa anagwidwa pa 25 march ndipo apangidwa deport pa 3 april amene anawathandiza kuti apeze ziphaso zimenezi ndi mayi wina wotchedwa debora jacklin mwachidule debora jacklin ndi agent wa kagame amene amakhala ku blantyre ndikunena pano wathawa mdziko muno ndikubwerera kwawo ku rwanda boma la chakwera likulowetsa zigawenga muno chifukwa cha 2.5 billion abanyamulenge aku drc akubwera ku malawi kuti azipha anthu zigawenga zambiri za m23 zimene zimapangidwa sponsor ndi kagame ndi abanyamulenge poizoni komanso mfuti zikulowa mdziko muno kuchokera ku rwanda ndi drc mcp ikufuna magwiritsa ntchito pophera akuluakulu a opposition amene akuwaganizira kuti akhoza kulanda boma ndi chifukwa chake zigawenga za kagame zikagwidwa pa airport zikungokhala masiku ochepa kundende akuwatulutsa ndi kuwatumiza kwawo zonsezi zikuchitika mwachisisi simungazimve akulengeza pa times zodiak kapena mbc simungamuone zikhale ng'oma akupangisa press briefing kumakuwuzani kunena kuti tagwira zigawenga pa airport muzimva pano pa bakili muluzi tv tikafotokoza ena amayesa bodza patsogolo pake amabwera okha aboma ndi kulengeza gentille giramata anamangidwa pa mlandu wa murder pano pandikunena pano anamutulutsa ali kunyumba kwake zigawenga zitatu za kagame zimene zinagwidwa pa 25 march anazitulutsa pa 3 april ndikunena pano zinapita kwawo koma mnyamata uja john mussa akangopezeka ndi chamba aboma amachita kupanga press briefing kuwadziwitsa anthu wina wake kungopezeka ndi pangolini kapena nyanga ya njovu press briefing ya polisi imabwera pompopompo koma zigawenga izi zigwidwa pa airport akuziyendetsa mwachinsinsi ndikukazisunga masiku ochepa nkuzitulutsa akuluakulu boma ili lalephera ndipo alibe vision iliyonse kupatula kuba ndalama udf inabweretsa sukulu ya ulere mavenda masafu bizinesi ya maminibasi anathetsa makhadi ndi zina zambiri dpp inabweretsa ma arv subsidy zitukuko za pamwamba mtukula pa khomo ndi zina zambiri tikukumbukira 2006 cash transfer program inayambika ku mchinji mu ulamuliro wa bingu pamene amachoka peter mutharika mu 2020 anthu oposa 1 miliyoni ndi amene amapindula cholinga cha dpp pokhazikitsa pologalamu imeneyi amafuna kuchepetsa umphawi ndi njala maiko ndi mabungwe akunja ngati germany european union ireland komanso world bank ndi amene amapereka ndalama za mtukula pa khomo kodi mcp yabweretsa chani chachilendo choposa kukweza zinthu pa msika Tikukumbukira 1964 Kamuzu atalowa m'boma anapeza zipatala zaulere, anthu anali ndi ufulu woonera TV komanso amalankhula zakukhosi. Koma iyeyo atalowa anasintha chilichonse, ma TV analetsedwa, ufulu wolankhula zakukhosi unatha komanso zipatala zinali zolipira. Nayenso Chakwera pamene amalowa mu 2020 anapeza katundu wotchipa mabizinesi amayenda bwino anthu anali ndi ufulu wopanga mademo ngakhale kulankhula zakukhosi unalinso ufulu koma lero mbusa ameneyu wakweza chilichonse wapha mabizinesi ukangochita mademo akukumanga komanso atolankhani akangodzudzula boma akuopsezedwa ku zingwangwa zimayi atadandaula za njala pa msonkhano wa purezidenti anamangidwa tsiku lomwelo koma zigawenga za mcp ku lilongwe zimene zinatumidwa ndi chimwendo banda kuti zikhape anthu apolisi sanazigwirebe mavidiyo zithunzi komanso mayina a anthu amenewa alipo namba plate ya galimoto imene anakwera popita ku chiwembu iliponso koma inspector general pamodzi ndi mnzake akuti peter kalaya kalaya